aa kalatatu inachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene chikhulupiriro chonse tinacho kuti moyo wanu kumeneko uli bwino ife abale anu kwanu kunyasandi tikadapuma amwene Sitikudandaula ayi. Nakuuzani kale kuti paja makono tikupima tsopano zina zikamachitika zikuoneka kuti tsopano zikumatipeza titaumitsa kale miyoyo yathu. Tiyamikire a Kwezy Buses tsiku laleronso kamba kuti gule asetampa amwene. Ndimanena paja mobwerezabwereza kuti muzithokoza a Kwezy Buses kuti lero Ndimakulemberanibe kalata zanga amwene chifukwatu ngakhale namagetsiyo amakhalanso nayo odabwa kuti obwande inuyo dodolido monse munayambira muja kumuuza nkhani za kuno kwanu koma loko kukuyankhani ata osangozisiya bwanji? Muzithokoza Kwezy Buses, bus zabwino kwambiri kuti amandilimbikitsa kuti iyayi obwande ngakhale m'bale wanu sakuyankhani inuyo musaleme ayi mulemberenibe basi adziwe mukadalipo. Pakadali pano achimwene, zochitikachitika zinati kaye zii kwathu kuno. Onse ochitachita zisudzo zikuoneka kuti adekha kwambiri. Penanso ndikumadzifunsa kuti mwinatu ochita zisudzowo ndi amene anali nawo ku America akubwerawa eti? Nanga cheteyu bwanji? Ayi, zikuoneka kuti ma Nyasa ambiri tsopano ayamba kugwirizana nafe obwantasafe kuti kunja nkwa mvula uku. Zomangoti ayi, koma aujewo, ah koma auje zikuoneka kuti sitikupindula nawo. Nthawi ndiye ikutha. Pano zayamba kuoneka kuti achinyamata ambiri atopa. Nzeru zina zayamba kubwera tsopano. Azindikira kuti malonjezano ena amene anthu ena andale amapanga zimakhala choncho chifukwa amationa makape osowa zochita. Ndi chifukwa chake panopa utapezeka mwayi woti achinyamata aphunzire zina ndi zina zoti akhoza kumachita nkumawabweretsera ndalama, ndiye kunatuluka achinyamata ambiri kwabasi amwene. Ndipo pena ndikakhala, ndikumadzifunsa kuti koma inu, nchifukwa chani ngakhale awa a Alliancewa ankakamba za ntchito 1 miliyoni, Mukuona kwanga ndimaonabe kuti anali maloto a chumba komanso kunali kuumba m'malingaliro mwa achinyamata athu nkhani za ntchito basi. Achinyamata akakhala akumangoganiza kuti basi ndipeze kaye ena ake kuti andilembe ntchito basi. Koma zoti akhoza kuima paokha, moyo ndikumatheka bwinobwino, zimenezi sitinachite kokwanira ayi. Andale anthu achabe. Amatengera mwayi kuvutika kwathu ndikumatinamiza zinthu zoti sangapange iyayi koma ntchito eh, nde nde ujeni nde ntchito eh, eh, kulimbikira zinthu zabodza zokhazokha m'malo momati mukusowa zochita sukulu munaphunzira zachani munaphunzirazo Za ulimi, Pangani gulu tigulirani makina mudzipanga zanu za ulimi komanso tsopano pa mlingo waukulu kwabasi. Achinyamata aja akhala kupita pa msewu pakati paja kumachita zionetsero ndi achinyamata amene alibe zochita. Mwa njira ina, anthu akamachita mademo ngati chinamwali mwezi uliwonse kumangoopseza tichita mademo ife, tiyenda ife, zinthu zanyung'unya. amakhala akudalira achinyamata amene amatuluka mwaunyinji chifukwa chosowa zochita. Ndiye ndimalingalira kuti, Koma ganizo lolemba ntchito achinyamata mpakana 1 miliyoni pachaka adaganiza bwanji woganizayo? Ifeyo kumudzi kuno kwa Chaferamthengo timaonabe kuti padakali pano zikufunika si ntchitoyi. Amwene, Kufikatu poti anthu 1 miliyoni alembedwa onse ntchito pa kampani si chinthu chophwekatu yi. Zikufunika pakadali pano kunali kutumphula luso la achinyamata amene sadzachitanso kuwauza kuti mulembena ntchito ayi, ntchito zokha zidzapedzeka. Mwa njira ina, anali maganizo ofoira omanena kuti tidzapanga ntchito 1 miliyoni ngati muli ndi kuthekera panokha kopanga ntchito. Mwa njira ina, timayenera kumanena kuti Tidzapezera achinyamata 100,000 mwayi woti apeze zochita. Amenewa akapeza chochita, adzalemba anzawo ntchito oposanso 2 miliyoni. Koma basi kungotsogoza maganizo a ntchito basi. Choti chichitike kuti ntchitozo zikhalepo ndiye go osadziwanso yi. Tsono zimenezi ndi zimene zikumachitika ngakhale m'sukulu zathu. Chimene chikumayenda ndi nkhani za ntchito basi. Ndikamaliza kuphunzira ndidzapeze ntchito yapamwamba ine basi. Ndiye ophunzira achulukirenji, mapepala nkumaolera m'thumba, nthawi zonse okhalira kudandaula, chonde abale, tatilembaniko ntchito ife, timvereni chisoni ife abale, ndife amasiye! Kuwafunsa kuti kodi inu sukulu mudapanga maluso anji? Akuti tinapanga za magetsi. Ndiye mukufuna kulembedwa ntchito yanji? Akuti iliyonseyo ngakhale yogulitsa kamba m'sitolo ndivomereza. mitu yathu tikuwadzadza ana msukulumu ndi nkhani zoti kumaliza maphunziro munthu amayenera kuyamba ntchito basi ndi chifukwa chake timachedwa nazo mkalasi kuphunzira zinthu ngati chiwala ziwalo zimene chiwala chili nazo abidomeni antena ndi zinzake kumangowalowezetsa ana zinthu zampirimpiri zinaso zoti m'moyo mwawo sizagwireni komwe ntchito ata Ngongole ngakhale zimene zimaperekedwa kwa achinyamata, pena akamanena kuti tagawa mabiliyoni mwakuti, iwe kumva chisoni kwambiri. Mabiliyoni amenewa mwagawa kwa ndani? Ndipo mwatsatira, mwaona kuti mabiliyoni amenewa achita chiyani? Zambiri mwa ngongole zimene tikuti za achinyamata ndi amayi, zomangokhala ndalama zoti anthu atafune basi achotse dalazi mkamwa agule zikhwiya zophatikiza ndi kanyezi mulimbe basi koma zoti miyoyo yawo ingasunthe a ndakayika amwene ndi anthu andale mapenyedwe saona patali amakhala ngati mileme bambo ino kuona nkumaona ndithu kuti komatu pulogalamuyi ndi zolinga zimene tidayikhazikitsira zikuoneka kuti zikusiyana ndithu ndalama tikumangogawana ngati zamasiye basi anthu kumakwatirira mitala ndalama za ngongole osapeza achinyamata bwanji amene ali ndi chidwi choti ife ndi mmene mafuta ophikira akuvutiramu komanso ndi mmene ndalama zakunja zikuvutiramu kwathu kuno tikufuna kuti tidzipanga mafuta komwe kuno ndiye timafuna kuti inu abungwe mutithandize ngongole ndiye tipeze achinyamata angapo tiwathandize agule makina adzipanga mafuta komwe kuno alemba anthu ntchito ochuluka ena ogwira ntchito kukampani yoyenga mafutayo ena alimi olima masoya awo kaya ni mitedza yawo ndiye kuti apeza misika mosavuta koma ayi ndithu akuti kumanyotsolerana nyotsolerana tindalama ting'ono ting'ono toti munthu akachite bizinesi yogulitsa nzimbe ndi kumayembekezera kuti dziko lathu chitukuko chithamanga Zenizeni zoyenera kuchitika anthufe timazidziwa. Koma anzathu andale mwadaladala amafunabe tikhale osapenya. Tidzipitirizabe kupempha. Ngati munthu mmodzi kuno akumakwanitsa kusonkhanitsa achinyamata pamodzi ndi kuwauza kuti izi za mademo sizitipindulira, boma lilibe grocery, ngakhale titachita mademo odzichekacheka ndi mpeni kuti zinthu zisinthe, katundu atsike m'sitolo, sizingatheke chifukwa ife ndi aolida, ongogalinga basi, sitidziwa kupanga, tiyeni titukulane tiyambe tokha kumapanga ndiye njira yokhayo imene katundu angatsikire msitolo ngati munthu mmodzi akukwanitsa kupanga zimenezi chimavuta kubomako chimakhala chili chani obwata ngati ife akakhala kung'amba ukamwa ndiye tang'amba kokwanira zimavuta pati kuti anthu a m'maudindo awo azingokhala duu osachitapo kanthu munthu chitayo chili pakhosi kumagwira ntchito m'bomamo kukanika kuwathandiza achinyamata ndalama ndi kumangoonongera zinthu zopanda ndi mchere omwe lerotu achinyamata ayamba okhaokha kuchitapo kanthu okhaokha ayambapo okhaokha kumaphunzitsana maluso osiyanasiyana amene akuluakulu akumaundunako amayenera kumawaphunzitsa achinyamatawa kumangokhalira kulira kulira ndalamazo nkumatenga kumapepesana koma zoona simungapezeko ndalama kutenga kwa achinyamata kaya ndi handede tiyeni tikulipireni ndege malo ogona tikakulipirirani tikufuna kwa miyezi itatu mukakhale mdziko la china mukaphunzire mmene zawo zimayendera mukabwera tikugulirani makina anu mudzayambe kupanga zimene mwakaphunzira kumeneko komwe kuno kwanu Ayi ndithu, koma bobobobobobobobobo! Kodi pali phindu lanji lokhala ndi maunduna ngati achinyamata koma achinyamatawo osathandizika? Pali phindu lanji lokhala ndi maunduna ngati azamalonda ndi mafakitale, chonsecho mafakitale akukanika kupangika kwathu kuno? Penapaketu anthu andale adzaona ngati tsoka tsiku lina achinyamata atavwandamuka ndi kupanga zinthu zimene samayembekezera. Choyenera kuchita mumachidziwa, koma kumasankha kusaukitsa achinyamata maganizo achabe kwabasi achabe kwambiri ase barman pakhomopo pakhomopo uonetsese kuti pasalowe wina aliyense wa manyuwa united wamva ukamuona munthu wavala chimalaya chake cholembedwa kuti manyuwa united umubweze ameneyo asalowe muno wamva barman iwe